ha nwetakwara ụnụ akụkọ ọzọ ndị be anyị ndeewonụ o luru ofu oge a nwa ofu nwaanyị wee mụta ụmụ ịnọ nkwọ eke orie afọ afọ bụ obere nwa ya nwa na-anọ n'ụlọ ọ bụkwa na o pekazi mana ọ nya na-anọ n'ụlọ nwaanyị a ga-eje ọlụ ọ kpọrọ nkwọ na eke na orie

oya anyị anakwa oya anyị anakwa bịa ka anyị na ọ sị fa na-eje na ya na-eso fa ọ chụsịa nya bụ ogini nke ọ chụ ọ chụtarọkwa ya o wee nachighata azụ wee sobe fa ozugbo ọ pụzịa n'ụzọ tie na egu niile ya nweta mgbe fa batasị ọrụ ya debe n'ukwu osisi kpọrọ nkụ na ya echefukwa nya o na ya na-anachigha azụ ka ya jee weta nne ya sị ya nekwa na chi ejibego na ị nachighakwa ị ya-afụkwa ndị mmụọ ọ sị mba o na ya ma arapụkwa egu ya na ya achụọ nke a nya achụtarọ chụọ nke a nya achụtarọ ọ bụzialụ nke ya nweta enweta ka ya ga-echefu ka ya jee weta ya o wee jebe o luzie na ugbo fa fụ ofu agadi nwaanyị nọ ebe a nwaanyị agadi nwaanyị ewelụgo egu ya ọ gụọrọ ya ma na agadi nwaanyị mmụọ o wee na-agụrụ ya sị ya, nwa agadi nwaanyị mmụọ ị fụlụ egu m o zamereza nwa agadi nwaanyị ị fụlụ egu m o zamereza egu m tọgbọrọ n'ukwu osisi kpọrọ nkụ chọọ ya afụrọ ya chọọ ya afụrọ ya ị na-eno mụ noo m o zamereza ma nga tụnyekwara m egwu n'anya zamereza

pụtakwa fụ nya bụ agadi nwaanyị ka ọ nọ ọ jụọ ya sị ya nwa agadi nwaanyị mmụọ ị fụlụ nwanne m o zamịlịza ị fụlụ nwanne m o zamịlịza nwanne m chọtara egu ya zamịlịza egu ya ọ tọgbọlụ n'ukwu osisi kpọrọ nkụ chọọ ya afụrọ ya chọọ ya afụrọ ya ị na-eno mụ noo mụ zamịlịza ma nga atụnyekwana m egwu n'anya zamịlịza agadi nwaanyị nwa nekwa ya sị ya adishọn mekeke waye ya zameleza bulukwu ya noo a nọkata e sisikwa nri anyasị a na-eche nkwọ ka ọ nata afụrọ ya afụrọ ya eke wee sị ka ya jekwa eke wee binie gbalụ jebe ka o jee mara ife ji ụmụnne ya o lukwa

ị na-eno m no mụ zamiliza ma gị atụnyekwana m egwu n'anya zamiliza agadi nwaanyị mmụọ nekwa ya sị ya adisha mekeke wee bukwara ya noo nwa afọ nke ọdụ wee sị nne ya na ya ejekwa chọga ụmụnne ya na amarọ ka sọsọ ya esi nọlụ ebe a nne ya bee sị nya ejena nya ejena na ọ ya bụ na ndị mmụọ ewelugo fa ọ sị gị na ndị mmụọ nwa na-ewere fa fa welukwuo nya nwa o jeko ọ tụtụrụ obere mma wee jide n'aka mma mma nne ya ji esi nri mana ọ na ọ dị nkọ rinne wee gaba ruo wee fụ agadi nwaanyị mmụọ a wee jụ- jụkwa ya nwa agadi nwaanyị mmụọ ị fụlụ ego mụ za- ị fụlụ nwanne m zamịrịza nwa agadi nwaanyị mmụọ ị fụlụ nwanne m zamịrịza nwanne m chọgalụ nwanne ya zamịrịza

zamịrịza wee buru ya noo ma ọ marọ na o ji mma ka ọ na-enozi eni o welu mma ahụ o ji wee kawaa nwaanyị ahụ afọ wee mapụta em keda eke sorie mapụta nkwọ sorie mapụta mana oye amapụtarọzi maka na o tego e noli e o debego n'ime afọ nwaanyị a fa ịtọ wee nabazi etu a ka o si bụrụ na oye na ife niile ọ na-agbakili a na-agbagharị na etu a ka o si wee naa mmụọ akụkọ nke a ebekwa.